ọhaneze ndị ọma na-ege ntị unu anọdụla anyị abịala iwetara unu akụkọ ụwa nke abalị taa bụ afọ abalị iri na isii nke ọnwa ọgọst n'afọ 2021 tupu anyị amalite gewenụ ntị n'isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ etoola ụmụafọ igbo maka ịgbasi mbọ ike ha ịdị uchu n'ọrụ ha na inwe mmụọ akụ ruo ụlọ adụọla ndị nne na nna ọdụ ka ha were ụmụ ndị ọzọ bi n'ụlọ ha kpọrọ ihe agbaala ụmụafọ igbo ume ka ha jisie omenala na asụsụ ha ike igbo bụ nketa anyị igbo bụ ike anyị igbo ka anyị ji eme ọnụ ka anyị were n'otu obi hụrịta onwe anyị n'anya ka ụmụnne ihe a anyị na-arịọ chukwu ga-abịa na mmezu oge na-adịghị anya ndị ji akụkọ ụwa nke abalị taa bụ m onwe m nwaada sọpụrụchi ann alugwe na ugochukwu benedict alugwe
gewezienụ akụkọ anyị n'uju etoola ụmụafọ igbo maka ịgbazi mbọ ike ha na ịdị uchu n'ọrụ ha na inwe mmụọ akụ ruo ụlọ n'ozi ekele ya onye isi oche otu a kpọrọ olileanya m kelere ụmụafọ igbo ndị ahụ ji ala nna ha kpọrọ ihe n'agbanyeghị ka obodo a dowere ihu otu onye na ndị na-atụ nke na-eme na ya bụ otu maazị akụ ruo ụlọ o kwuo onye kpatara ya toro ndị nwe ụlọ ọrụ ijele tea tiger foods King Swat, Chinmark, Masters Energy, Seahorse, Kotec Group, Innoson nakwa ndị ọzọ maka iwube isi na ngalaba dị iche iche nke ụlọ ọrụ na azụmahịa ha n'ala Igbo. Ọ rụtụrụ aka na ha esitela n'ụzọ dị otu a wee ọtụtụ ụmụafọ Igbo ala anyị n'ọrụ ma nye aka na mwulite obodo. ndị otu a rịọsiri ụmụafọ igbo ndị ọzọ ike ka ha gbaa mbọ mee ka akụ ha rute ụlọ ka e nwee ike ikwu onye kpatara ya n'ihi na nke anyị bụ nke anyị adụọla ndị nne na nna ọdụ ka ha were ụmụ ndị ọzọ bi n'ụlọ ha kpọrọ ihe otu ndị na-ahụ maka ịlụchite ọgụ na ichekwaba ugwu ndị ruuru mmadụ akatọọla mmegbu ọtụtụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na-emegbu ụmụ ndị ọzọ ha na ha bi n'ụlọ otu a kwara arịrị gbasara ụdị mmegide na ịhụsi anya ụmụaka ndị a na-agabiga n'ihi na ọnọdụ dowere ha n'ụlọ ndị ọzọ ma napụ ha ohere isoro ụmụaka ibe ha rie uru dị na inwe nne na nna ha gbarụrụ ihu na agwa arụrụ ala nke ndị na-ekwe nne na nna ụmụaka ndị a nkwa ileta ha anya ịzụ ha n'akwụkwọ nakwa imere ha elu na ala nke ha na-anaghị emejupụtacha mgbe niile ha kwusiri ike na nkwenye anyị dịka ndị Igbo bụ na nwa ọbụla bụ nke ọha na ekwesịrị ileta ya anya ma zụọ ya n'ụzọ dị mma n'ihi na echi dị ime ma kwọrọkwa nwa n'azụ
a gbaala ụmụafọ Igbo ume ka ha jisie omenala na asụsụ ha ike otu jikọtara ụmụ nwanyị Igbo bi na mba Amerịka agbaala ụmụnne ha ndị bi n'ụlọ na ndị nọ n'ụzọ ije ume ka ha jisie ma jidesie omenala na asụsụ ha na asụsụ nke nna nna ha hafere ha n'aka ike maka ọdịmma ha na maka ọdịmma ndị Igbo niile ndị otu a kwupụtara nke a mgbe ha chịkọtara nzukọ ọnwa ọgọst ha ma si otu a chetara ndị Igbo na ndị nna nna anyị ha gbara mbọ tụọrọ anyị ezi ụkpụrụ nke anyị kwesịrị ịgbaso si otu a na-ewulite obibi ndụ anyị na ejirimara anyị dịka ndị Igbo n'akwụkwọ ozi ekele ha bipụtara ha rụtụrụ aka mkpa ọ dị ịsụ asụsụ ejiri mara anyị ịgụ ụmụ anyị aha Igbo ịkụziri ụmụ anyị asụsụ na ihe gbasara Igbo nakwa ịtụkwasị ala nna anyị obi ha si n'ụzọ dị otu a kelee ụmụ nwanyị ibe ha maka nzukọ ọnwa ọgọst ha ma rịọ chukwu ka ọ gọzie ha na ezinụlọ ha igbo ndị ọma akụkọ anyị ji n'abalị a agwụla ma tupu anyị apịachie gerekwanụ isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ e toola ụmụafọ igbo maka ịgbasi mbọ ike ha ịdị uchu n'ọrụ ha na inwe mmụọ akụ ruo ụlọ a dụọla ndị nne na nna ọdụ ka ha were ụmụ ndị ọzọ bi n'ụlọ ha kpọrọ ihe a gbaala ụmụafọ igbo ume ka ha jisie omenala na asụsụ ha ike igbo ndị ọma gere anyị ntị ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ n'abalị a ndị wetara unu akụkọ nke abalị taa bụ mụ onwe m ugochukwu benedict alugwe na nwaada sọpụrụchi ann alugwe onye a hụrụ taa ka a hụkwa ya echi ka chi fo nụ